mụnwa ga-emenwu ihe a emegha nga and tu nke ahụkwara ka a na-asị esi ebe a onye ọbịa nụwa na ọdụ ụtọ ya ahụ bịara ọhụrụ ọ nke a mekwara nke eme eziokwu ya m traịa kemgbe ka m ga-esi weta nọmba gị so ajụọla m Chukwuemeka ya asị o jighi ọ prọf onye natara dị nọmba na biko e nwee ihe unu ma unu ga-eme m ka m si ebe a laghachịwa back to Nigeria unu eme m o bikos m gaa n'ịhụrụ nnọ na mụnwa ga atọchịkwa kọmputa aka again bikos mụnwa amaghị ihe arụgha nga mụnwa amaghị apị ghọtara adịghị awụkwa na m ga-abịa nọrọ nga na wastewa time e nwee ihe unu ma unu ga-eme m agwabeghị m ya brọda achọghị asịgodi m ka m pụrụ ụzọ gwatatọ gị ọ ya mere m ji akpọgha gị epi adịghị nọhọ online biko unu mee m n'oge ka m nwee ike lawa ka ọ hapụkwa ịwụ na m ga-anọgide nga na nọwa nọwa ruo disemba ma gbara aka lawa biko ọ sịgodi m nọkwa nga na tu years na ọ tri years mụnwa ga-etighe uchu na ha emegha and tu mụnwa ga-emenwu ya enwere ihe mmadụ na-emenwu nwee ihe ọ na-adị emenwu ekere ọrụ eke na ihe ụgbọ anyị hụrụ emegha nga na ọ fọ ndị gara skuul mụnwa na onwe m agaghị m skuul agara m skuul mana agụtarughị m ko na ahụ mana ọ bụrụ nke ịbịa sị bịa dewe aha m mụnwa gụtara nke ahụ ma ọ bịa saịnwa signechọ mụnwa ga-emenwu nke ahụ bọt ọ bụrụ nke nke a na atraịala m traịa traịa kemgbe m bịara nga enwedị ihe ọwụla m ma emegha nga na-edoghị m anya adịghị awụkwa na a ga-asị m bịa na-abịa anọwa na nnọwa na nnọwa na ọ ga-edo m anya mba mụnwa ga-emenwu datin biko e nwee ihe ị ma eji m chineke yọọ gị biko ka ka m nwee ike laa gaa fọwọdụ ihe ndị ọzọ m ma m ga-eme ọ bụrụ na m ga-akọntinukwe ka m kọntinukwe tawakwa ahụhụ m tawa na naijiria na kọntinukwe tawa dị ahụhụ biko ka ọ wụpọ- ka ọ hapụkwa ịwụ na ndị ebe anyị nụrụ na m nwụọ n'ebe a ọ m nọ na sel bikos ọ bụrụ m nọgide anyị du ebe a m ga-esi ebe a pụọ kpagharịwa na striti enwe otu ọbụla ha esi mee m asị lekwa ebe m nọ lekwa ebe lekwa ka m si bịa nwekwa otu m chere isi eme ya biko ka ji ghere eghe bara onye ihu bara ndanda biko ị mara ihe ị ga-eme ka m laghachiwa bak enwe amount of ihe ị ga-agwakwa m na-asị m nọwakwa m ga-egekwe ntị agụm anọnwụ ebe agụm emenwu ihe emegha atraịala m ya agụm emenwu ya ruo 30 years coming mụnwa ga-emenwu ya biko mere m ebere ọ bụrụ na enwere otu m si mehie gị biko gbaghara m biko mụnwa ga-emewu ihe a eleele m ya lee ya ihe mere m ji bịa ebe a bụ na ọdụ uto a sị na anọ megara skuul mega ha skuul and wit na nke prọfet ha anyị gara so ihe ahụ ihe mechara nụ m ji nwee mind bịawa ebe earlier time agwara m ụmụnne m sị anụ m abịa ebe a na ihe a wụ ihe kọmputa na ihe ihe gbasara ndị gara skuul mụnwa gara mana agụtarughị m ka ịpị kọmputa so ihe a na-agwara m ma junior brọda ya na-akọ stori ọ kọrọla side ya ọ kọrọla side ya ọkwa m ji sị ka m kpọ- ka m kpọtụkwa gị gwa ya ka ị- ka ọ hapụ ịwụ gị eme na gị si na na mgbe mma si na m ga-emenwu ya na m kpọrọ gị Ugbu a gwa gị sị na m ga-emenwu ya ka a mara ihe a ga-eme biko enweghị na ụmụ unu ga-eme m biko unu mee m ka m shi ebe a lawa naijiria biko Ọ- ọ nwanne m ka ị wụ otewu nwa nwa m ọ gwa your brọda ka m wụkwa ịghọtara biko ọwụ enweghị ihe ọzọ m cheghe enweghị echiche ọjọọ ọbụla m cheghere gị enwekwana echiche ọjọọ ọbụla ị ga-echere m only bụ sị ị gbalịala mee m ma bịa ebe a and ahụkwala m ihe ha rụga sị agụ m emenwu ya biko mere m ebere ka m nwee ike laa ee ọ wụ eziokwu na erele m mechin but ọ rụ sị m garukwe o nwere ike m pụọ Legọs m achọrọ ọrụ nga ahụ rụwa ọ rụkwa na ọwụwa nga ahụ ma ala ọka igwe ebe m nọkwa bak buru mechin m ga-ahụ onye ga-ebinye m hire purchase nga ahụ ka m buru gbawakwa kọntinukwe nga m bidoro ee i melere ihe mmadụ na-emere nwanne ya ihe ihe mmadụ na-emere nwanne ya ihe i mere but now my brother lenian mụnwa ga-emenwu ihe a agụ m emenwu ihe a eziokwu eziokwu agụ m emenwu ihe a ọ bụrụ na ọ wụ ihe m ga-emenwu ya m a join ha mewe ihe emere m nọkwa nga a na from now to December ihe m emeghe nga a amaha m ya wa amaha m ya even m nọkwa nga a na two years time na ihe m emeghe nga a na amaha m ya wa amaha m ya ị ghọtara biko broda biko enwe ka m si mee ya ohu biko gbagharụ m biko ee ama m sị ọ wụ nkwekọrịta na ụmụnne m si m bịawa ebe a ghọtara a ga-ekwukwe because of na emewuru ego ma bịa ebe a n'ọcha n'ọcha plus ego nwa na-emewuru with more months and years m ga-anọ ebe a ma dịrị ala gbara aka ala it's unfair so ihe anyị chekichara lee echekiele m ya chekie ya mụnwa ga-emenwu ihe a atrayala m traya agụ m emenwu ihe a biko enweghị unu ma enweghị otu ị si mara ihe ị ga-eme m nweta onwe m na naijiria biko brọda biko o mere m ya biko biko nụ biko
Jizọs nna nwanne enwekwa ebe ị na-ala o enwekwa ebe ị na-ala ị ga-anọ n'obodo a ebeta isi onye ọcha ọ kwa mgbe ị nọ na naijiria a sị gị abịala gị sị na ị ga-abịa na unu nọ ebe ahụ ọ nọ na-anọ ha mere ya ezu na ọ na ebe ahụ adịghị mma gịnị mee unu jirọ na-alọtanụ ọ kwa ihe ị na-ekwu e webata gị Europe na-akpọpụ gị na ka i mee ihe ibe gị na-eme were enweta ego ka ị wee ji aka gị chụwazie the money ifugo na the thing adịghị sizie data na na ị chọrọ ịlaghachizi bak nna nwanne ị ga-achụwa the money o ị ga-achụwa the money ka ị wee nwekwa ike wee helpụkwa ndị nọ Naijiria ịghọtago ihe achụ the money ihe ụzọ ị si achụ ego ihe enwekwa ụzọ ọzọ ị nwere ego i ji arụ ị nwere akwụkwọ i ji arụ ọrụ ọ na ị nwere akwụkwọ gị wee rụwa n'ọrụ na abeti nwe na akwụkwọ nwanne ọ ihe a ka a na-eme were akpata ego n'obodo a ịghọtago ịbatago ya ịbatago akwa ịghọtago you have to join the system ka ị wee nwee ike nweta the tear nna nwanne imekwa anya ụra agụrụ ya-egbu gị n'obodo ahụ ị ga-achụ this money ọ system a ka eji achụ ya akwa ịfụ that mansion a na-ebiri na naijiria akwa ịfụ that moto alọta na-anya dị ka akwa ya ka eji enweta the money ọ bụrọkwa ọrụ ọ bụrọkwa ọrụ ka ọrụ a ya-eji akwụ gị ụgwọ kedụ ụgwọ a ya-akwụ gị n'ọrụ wee rụọ ya rụọ six story building rụọ four story building under three years ego ole ka a ya-akwụ gị n'ọrụ nwanne nwere ụzọ ọzọ ọkwa ụzọ ahụ ọ ịbatago na ịbatago nke a abụrọ ihe a na-agwa ndị nọ naijiria ịbatago ebe ịfụgo ihe a na-eme ọ bụrọ ihe a na-agwa ndị nọ naijiria na phone akwa ịghọtago ihe mere ihe a mere eji sọ ndata na na ebe a adịrọ easy ị na-eme business naijiria na-emesi ya ike ịghọtago ị na-arụ ọrụ na naijiria na-arụsi ya ike ire- irego ala nna gị na wee bata here irego your this thing your your your land bata here ị na-asị na ya agbakwa aka ala nna nwanne ọ dịrọ easy ị yakwa agba aka ala ị ya-achụta the money ị ya-achụ the money n'obodo ị ya-achụ ị ya-enweta ego a n'obodo a ịghọtago ndị a na-eme ya eburọ isi abụọ

anụ ọfịa anụ ọfịa onye ji m onye ji gụ m onye ji atụrụ kpọtara gị eh, Malaysia ị na-ezuzu ịchọrọ Malaysia just a gwara gị na onye ba plane ịpụta ga-abịa ga-abịa ga-abịa eh, chụrụ ego na ụdị ike nwaanyị Adamu anụ mpama ndị ụlọ kpara Malaysia sef nwa ebe edore gị n'olu ị na-ehi ụra na-akọyeri akọyeri chọrọ ịla ịchọrọ ịla aka ya ma ite ụmụnne gị gbaa wụọ ọ dị ka ịlụgo nwaanyị icheta mbọ mbọ ikpu nwunye gị ara na-agba gị maybe na ha ragbuola nwunye gị otile ị ga-aga meetie prophet na prophet agwa gị sị ịba plane daa na Malaysia ịghọta gị iburu ego turnụọ back if I catch you if I if you need to chụrụ na asị dọrọ laptop sef you need to chụpụ gị n'iro sef ka ịpụzie the street ga face the street ebe ife na ị ga-eface nwu street ị ga-enwere obi face street nwe obi nọ chụwa ego anụ mpama ị na-eche otele nwunye gị rapụ na village ịghọtago

nke ga-agba awụ awụ dị ụmụnne gị ọ dịka na- bịara easy ọ dịka ịlụọla nwaanyị ọ ihe m na-asuspect na ị cheta otile nwunye gị ara na-agba gị otile ara na-agba gị chetakwa ya na- na onye na-ejide ego amaghara dị ya na naijiria na-akọyeri akọyeri chọrọ ịla anụ mpama gbafuo gị dị ya otile otile otile nwụrụ anwụ Ị na- ị na-akpọ onye ji ego Ị ga- ị bụrụ na onye ji ego ka ọ na-eme ihe ego n'ụlọ ifelie n'ụlọ bịa daa n'ụlọ na malaysia ka ị buru ego ka onye ji ego street agwa gị agwa ogbenye ya eji abụ ọgaranya ọ sị ka ya alawa village ka isi ala ka ị ga-arawa otile free anọ m ma buwa aja okwu aja ezi ezi Please share this video. I don't want that here. Ee, onye ji igu biko anụrụ m ihe i sendịrị m na voice biko nwanne agwa ị hụrụ ee this world enwere ka ụwa a dị o ịgwa gị eziokwu otu ugbua m nọ na ife m nọ nga na-ahụ adị m ka onye nwụrụ anwụ dịkwa ka onye kere ọgwụ nwanne ọ bụrụ na ọ ihe dị ka Lagos ka m nọ ihe a na-eme agụ m abịa kpọọ gị na phone ọ wụkwa m ga-ejust jiri obi ọma m laghachiwa back because otu efuru m nọ enwere ka m si ebi my life ihe a efuru now m gwa gị now mụ nwee wee yie elu ya wee yie ya fụ na ọ dịghara m easy and agụ m emenwu ya otu iwe hụrụ ihe a nọ now brother ana m ayọkwanụ gị ayọ merenụ m ya as nwanne mmadụ ee i mekwerenụ m ya as nwanne mmadụ ma gbagote obodo a then elekwelenụ m anya agụ m emenwu ihe nọ n'ahịa ana m ayọkwanụ gị as nwanne mmadụ biko mekwere m again send m back to village ka m nwee ike lawa ee hụrụ na ee ọ bụrụ na m laa village a ma akpọ my junior brother my junior brother na-akpọ m iyi sị m na mma ha na m wụ idiot m na-akpọ ọpara nne m ọpara nne m ekweghị pick my call so i don't have any solution now now what to do again nwa ihe a efuru now aghọọla problem between me and my brothers because onye a now mfụrụ mfụrụ ya emega ihe a now agwara m ha na agụ m emenwu ihe a ya ọ dị ha ka sọ force then ihe niile ka m bịa nọwa nga nọwa nga nọ two years enweghị ihe ọbụla m jiri laa then my family akọsara mụ akọsara then their own family a na-egrow up onye ji igu biko merenụ m ihe a ka m si ebe a lawa so that m ga continue ọ wụrụgodi na ọ wụ aja ka m ga na-ebu nwanne mere m ihe a ebe fụrụ m nọ obi adịghịkwa m mma o, obi adịghịkwa m mma then ọ wụrụkwa na gị nwa na onwe gị asịkwa na ị ga-emere m ya then m ga-acontinue kwa nọrọ ebe but buru n'obi sị ihe a from ihe ọma dị ihe ọjọọ ka ọ wụzi mana brother ọ bụrụ na ị mere m ihe a agụ m echefu echefu in life ọ bụrụgodi na njihie aha ọma karịrị ụba brother biko ayọ gị ayọ gị enweghị m ihe ga-eme ka m si ebe a lawa village ka m larụala village nwanne mụ na my brothers ga-agba mụ na ya ga-agba war onye ọbụla ịnọ ị ga-anọ naanị ya because ọ dịziele m ka as if a justụrụ dupu m because agwara m in time brother agwara m in time that na agụ m emenwu ihe a ha yọwa m na na asị na anaghị ahụ ma gara school ma agaghị school na ndị tu na enwere ihe ọzọ a ga-eme then m eburu n'obi through that prophet anyị gara ma enwere otu ọzọ a ga-esi eme ya ma bịakwa nga ya ọ wụrụ ntu ịtaịpụ na ego nwanne gị emewe ihe a eziokwu ka m na-agwa gị o brọda brọda mere m ihe a to see that m laghachiri back to Nigeria ndị a chọrọ ka anyị rụpụtawa ebe a ka m nọ many years ebe a gbara aka laa then my family akọsara their own family na-eguru oyi nwanne iwe ya ekere ụra ya eke ya ndị ozi eluigwe kwa n'isi n'isi nọ nne ọ- ọsọ agụmagbanwe ya wee agụmagbanwe ọsọ ka m si ebe a ụmụnụ ga-eme m ọ bụrụ si m nọgide ha n'ebe a ọ bụrụ Sunday wee ọbụla emere m ga-eme ka m pụọ street kpagharịa nwe ndị ọ wụrụgodi na cell ọ ga-akara mma na nnọ na sel ụtọ ya na m nọ na cell than na m nọ enweghị ihe ọbụla m ji aka nwanne biko eji m